and today we are hosting one elegant, handsome, cool, stunning nwa amadi ma ihe oriri nwa amadi ma ihe ekwe na-akụ nwa amadi na-asọ pọtọpọtọpọtọ nwa amadi welcome to the stage ndewo ndewo ndewo gịnị bụ aha gị Afa m bụ Maazị Ebenezer Chibuikem, Maazị Ebenezer Chibuike, onye ebe? Onye Imo State. Ebe n'Imo State? Ọlụ.
We want to know your community.
Esi m Okwuabala Ihioma Ọlụ. Ihioma. Okwuabala ọkwa nwoke Ihioma Ọlụ. Ọkwa nwoke. Ah, nice name. Okay, Maazị, your occupation, gịnị ka ị na-arụ? I'm a graduate of agricultural technology. Wow.
so anọ m fully into fish farming Wow. but ị ma ọ bụrọ ofu ihe ka nwoke na-eme Sure, sure, sure. anọkwa m into real estate Wow. we sell land ndị na-ere ala ihe gbasara ụlọ so ị need ala anywhere in Nigeria In Nigeria, it's like I need the land outside Nigeria.

Facebook account and Eben Oasis Home on Instagram account. Okay maazị ma ihe ekwe na-akụ. enwere akụkọ i nwere ike ịkọrọ anyị ka anyị were meda obi nke ga-eme ka obi dị anyị mma okay enwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma so first of all, I want to m chọrọ ibu ụzọ megodu introduce bụ ihe a na-akpọ call and response ama m ma ụmụaka ugbu a ọ ka na-eme ya ọkwa anyị
so m sị enwere akụkọ m ga-akọrọ unu ị sị m kọrọ anyị ka obi dị anyị mma m sị ikpochakpi ị sị wọ nke na-ebu ụzọ ekwu ifochakpi ị sị wọ enwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma o nwere otu ụbọchị otu ụbọchị eruola
exactly so that's once upon a time okay so m ga-akọrọ anyị akụkọ gbasara mbe oke na ihe a na-akpọ ọsa squirrel yes so mbe majorly mbe ihe anyị ga na-ekwu okwu ya today bụ maka mbe mbe nweburu imi otu a m si nwee ama m na imi m adịrọ pointed Imi anyị nwere ogologo. imi nwa ada Nke m adara Imi. ada. mbe nwere mbe nwere imi otu anyị si nwee but e nwere ihe mere otu ụbọchị Mbe na oke wụ enyi. Ha dị close. Ha dị ha dị ha dị ha abụọ wụ one Ọyị and two. ezigbo ọyị. ezigbo ọyị so dịka ụbọchị na-aga e nwere otu ụbọchị mbe gara ahịa oke na ọsa nọkwa n'ahịa ha niile daa ya na-akpọ eshi ya ahụ na-akpọ eshi ahụ eshi ahịa kpọta eshi akpọ ya Ụbọchị ahịa. ụbọchị ahịa Mm. so ha nọ na-ere afịa onye bịara ịra onye bịara ịzụ afịa ahapụ nke ọsa zụwa nke ee ele aha ya oke ndị ma na oke na tortoise wụ mbe wụ enyi ezigbo ọyị ezigbo ọyị so ihe ahụ ebute ọgụ n'etiti oke na ọsa ọgụ a na-alụ ọgụ a na-alụ ọgụ
ọgụ biafra na naijiria so so akụkọ eruo mbe ntị na oke enyi ya nwoke na-alụ ọgụ otu ọsa mbe akwashie ọ ga-agba ọgụ onye ike onye ike so otu ahụ ọ kwachiri ya ọ ga- garuo jụwa ha ele ihe na-emenụ ya ọ wụrụ na onye chọrọ okwu wụ oke because onye kọs- onye bịara ịzụ ahịa bịara na nke ọsa ka ọ zụọ ahịa oke abịa kpọrọ ya na ya bịa na shop ya bịa zụ Mm. so dịka mbe nụrụ ihe a maka oke wụ na enyi ya ọ ga-ekwu na against kwugide ya so gịnị ka o mere ya asị na ọwachi na onye dị na onye dị at fault onye mejọrọnụ wụ gịnị ọsa iwe wee wee ọsa iwe wee ruo ya na mkpụrụ obi ọsa ewere iwe ahụ bagide mbe taa ya arụ n'imi ị lee ọ wụrụ na ị nwere mbe n'ụlọ gị ma ọ wụ ị fụgo mbe ị ga-achọpụta na imi ya ya ọ wụrụ na ọsa were lie eze ya tagide mbe n'imi tapụ imi ahụ so ebe ọbụla ị hụrụ mbe hụ na imi ya tapara gị mara na ọ wụ ọsa mere ya gịnị ihe a tawara ya imi so ebe a ka anyị ga-akwụsị nke taa maazị ịgbalịala amụtara m ọtụtụ ihe na akụkọ ifo gị a ndewo gwanụ m abụọ ọ dị ịmụtara mma ị na-eme enyi ị ga-ekwu maka na ya mmadụ wụ enyi gị hmm. ị hụ ihe ọjọọ ị gaghị ekweta na ọ wụ ihe ọjọọ hmm. n'ihi na ọ bụrụ na mbe gara ebe ọ ma na ọ wụ ọyị ya nwoke maka anyị ma na oke wụ nwoke hmm. ebe ọ ma na ọ wụ ọyị ya nwoke mejọrọ ọ kara kpọrọ ọyị ya nwoke pụọ ebe ahụ ma ọ wụ ya ahapụ ma ọ gagodi na-anọdị n'ihu ebe ahụ kọjọọ ọyị ya nwoke na o mere ihe ọjọọ ya ahapụ ya hapụ gboso ahụ agawa kama ọ gara n'ime Galadima nke enyi mmadụ ọ chọrọ ikpugide ihe ọjọọ aka a tawa ya imi onye nwezi ọgụ enweghị imi a tawara ya wụrụ onye bịara igbo ọgụ ọgụ arụwa ala ka a tawara imi zere ihe ọjọọ kpọọ ihe ọjọọ asị kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ gịwa na eh, gịwa you I'm talking to you